my wife na mụ a mụrụ anyị on the same day so m dịrị 50 years taa my wife adịkwa 50 years on the same day the same month the same year so anyị dịka ejima ị ghọtala now based on the circumstance mere anyị emeetie I don't see my wife as somebody that's subject to me.

enwedị m ịbịa gwa my wife sị lekwa ihe a kwụrụ m but I will make sure that to a large extent ma savings o ma bills o ma flexing yan yans and everything it is felt in my family the same thing with my wife ọ kwa ị na-aghọta a kwụọ my wife ụgwọ enwere certain things ọ ga-eji aka ya hazie before mụ na-ajụ dala ese o meele ya enwere certain things I will not even remember enwere certain things with that because when you talk about family ị ma m na-ekwu okwu family here what people think about most people with respect to everybody wụrụ about bills o a kwụọla rent kwụọ council tax kwụọ kekwe cause energy bills bills agwụla but ị ma na the main thing na-ewerecha ego ndị mmadụ na abroad ụmụ obere obere ihe ahụ 12 pounds 99 9 pounds 99 13 pounds 99 ihe ndị a ị bịa gụcha ya ntakịrị ntakịrị ntakịrị ọ ya ihe buru ego gị you won't even know ọ wụrụ na ị dị loyal and respectful ị chọrọ ịga aṅụchara mmanya maybe ị chọrọ ịga aṅụchara mmanya spendụọ longer time ị ga-eteki permission from your woman at least as a as a as a team ese gị na nwunye gị unu na-awọkụ ka team ka teammate mana ọ your wife you love her mm. and she love you so m sị mm. ajụjụ m wee wụrụ gịnị ị sị ka ị gaa ṅụchara mmiri otu ahụ ị ma mgbe ụfọdụ nwoke na-aga ije nkọrọbi ị chọrọ ịga ije nkọrọbi ka ị gaa ṅụchara mmanya just ka ị ga tagharịa ọnụ bata ya godi nwa ya godu ụgba gị gaa tachara ụgba na uk gị bata ị ga-asị okay ebe ọ nwunye gị ọ part of you ọ your teammate ghọtago ọwa onye nke gị gị na ya unu shayiri the same month

odogwu m ga-anara ya permission chee ma chee ma gwa gị if what you're ihe ị na-akpọ permission ihe ị na-akpọ permission wụrụ that like from ọrụ na achọrọ m ịgbago somewhere ka m just gaa ịsọnye tara ịsọnye taa nkwọbi taa ụgba ama or something even though nweghị ihe dị otu ahụ ebe a because ihe a wụ okwu m nọ na-agwa gị last year ya dị ka as if anyị bịa bịa nwee disagreement ị nọ na-aghọtazi ihe m nọ na-ekwu before you know it conversation keji ahụ aga I will, I will be clear today if from ọrụ agbasara ọrụ achọrọ m ịga some other place ka m ga mee any other thing in the world ya wụrụ what you are calling ịnara permission ịkpọ my wife na phone sị ya babe adị ama ama lekwe lekwe lekwe I just want to go to somewhere like this ka m mee ihe dị otu a ya wụrụ ihe wụ ịnara permission yes m ga-anara the permission because ya nwa ga-emekwe the same thing ya nwa ga-emekwa the same thing marriage ee eh, rota my rota i don't know how other couples si eme ya n'obodo oyibo but rota mụ na my wife na marry each other kwa ị na-aghọta so amala m eji my wife nọ ọrụ ya amala eji m nọ ọrụ ọ mara shifts m na-arụ mụ amara shifts ya wa na-arụ akwa ị na-aghọta enwe m association of eh, ụmụnna club m nọ na ya here ya nwa nwekweni association of ndị omi ebe dị otu a ya nwa nọkwa na ya here so as at the time m gbasara ọrụ my wife amara mgbe m kwesịrị ịnọ n'ụlọ mụ amarakwa mgbe my wife kwesịrị ịlọta n'ụlọ

otu esi ị ga-anara nwunye gị permission ya wụrụ na on the account of na ya wụrụ na permission wụ ịsị onye be m ka m gaa pụta ị hụrụ ya as respect but Yes. na ọ wụ permission to respect Yes. her so Yes. and ị ga-anara nwunye gị full with your full chest ị ga-anara your wife permission na Yes. UK ga ebe Yes. ị na-aga Yes. batakwa and ya Yes. chọkwa ịpụ nke ya ọ ga-anarakwa gị permission yes and ihe a wụ an evidence of teamwork unu abụọ yes. unu abụọ nọ na marriage as a teamwork exactly. enwe onye nọ as a slave to the other no. E, nwunye gị awụghị your slave and ị wụghị her slave right nwanne chere don't do this just hold on ihe m chere ịjụ gị essence wụ that na ya wụrụ na enwe ụmụ nwoke ga na ụmụ nwoke kpọga gị simp ị maga ụfọdụ ụmụnna anyị otu esi ị ga-anara nwunye gị permission some of them ga-asị onye a wụ weak man eriela onye erie etile ya na bottle onye a wụ simp kee your answer or response to ụmụ nwoke ndị ga-akpọrị gị n'ọnụ ụdị ihe i kwuru kee ihe kee your word to them right? My word to those people wụ, with your results, will be able to justify your position in life. With results, i ji n'aka, ị ga-abịa agwa m ị wụ odogwu kpekpekpekpe show me your results and result ị ga-ezi m awụghị just about ị nwere ego ị nwere ala ebe a ị nwere investment dị otu a ị nwere duplex dị ebe ị nwere shares ike n'ebe a and all those things those things are what will make you a man to me to me ụta m na ugbu a chọọ m inwe ego na iji you can help me in life that's different but on grounds of what we generate respect from me for you ma bịa nwa gị as a synovial someone i can look up to i want to watch how you handle your family i want to watch how you handle your because the tribulations in life trials in life nke nọ outside world dọkwa but nke nọ inside the house is what will make you a man is what will drill you is what onye ga-atara anyị gị ọ kwaa gị aka shake gị chọsa gị ị kwụrụ chịm you are that person I want to emulate so if by calling me simp is by respecting my wife making sure that in every way possible I put her in na ihe ọbụla m na-eme by ensuring that we work together gị azụ i ji akpọ m simp wetara m your own template i ji alụ nwunye gị ha fe na-alụ ọlụ ya na everything ka m i want to see your result i want to also add Chukwumerije ee eh, onye chekwa m ọ lụrụ ọhụrụ kpọm ụwa don't give her don't give one cent but marriage enweghịkwanụ formula eh, onye m na onye m na-ekwu na but the thing eh akwa ịnwa just across ihe a na-akpọ about marriage the woman ga-adị submissive ị chọrọ woman dị loyal ị chọrọ woman dị this i nweta nwaanyị isi zuru oke maka e nwere ndị ka ewu mma ha wụọ nwunye i nweta nwaanyị wụ nwaanyị chọrọ ịnọ na be di raise a family with a responsible and reasonable man ee eh? etrigakwala ya etrigakwala ya don't trigger her emekwala ya people na-ahụta respecting a woman bringing her up and putting her ka gị na ya nọ na the same line gị mekwanụ ya filie ka mmadụ mmadụ hụ gị o nwere ka a hụ gị ha ga-ahụdị gị as nothing but ị hụ nwunye ya ị ga-erespect if you see my wife mgbe ị ga-erespect m o nwunye m nwunye m nwunye m dị very beautiful ọ dị mma ile anya ọ dị mma ile anya I don't care otu mụa shi look o but my wife pụta ị ga-asọfụrụ m check me on social media ị hụ my wife ị hụ my wife my wife is beautiful akwa ị na-aghọta lanya ime nwaanyị nwaanyị feel love ji nwayọ kwuwe na ọ dị beautiful because of ị ma ndị ọjọọ alụ m beautiful woman mm, e nwere ndị ọjọọ nọ na FYP

If you make a woman to feel loved, she will naturally submit. Even skosko a na-emekwa ụmụ nwaanyị dị natural in them chọkwa ibilite e nwere nke ọ ga-eme gị based on how you've treated her and you've made her feel nna eh, e nwere ihe ọ ga-eleti e nwere e nwere ihe ọ ga-eleti go for you ị na-ahụ women na-abịaghị ekwu okwu I've seen a lot of women na-abịaghị ekwu okwu I've seen a lot of women a woman feeling loved feel loved with by a man submission ya comes without any any triggers ọ na-abịa natural
but ka m jụọ gị ajụjụ the essence of ịzụ nwaanyị azụ hmm. when it comes to marriage issue is it not a zụọ ya ka o nwee ezigbo agwa buru ezigbo agwa ya baa na marriage then ọ wụrụzie na di ya achọhụ ịkwanyere onwe ya ugwu nwaanyị ahụ eburukwa ezigbo agwa ya ahụ pụtakwa na the marriage ka ọ wụ na nwaanyị o kwesịrị ịdị rude bịa chewe mgbe nwoke ga-abịa earn ya the respect because I feel na onye a zụrụ azụ ekwesịghị ịbịa nwaanyị a zụrụ azụ ekwesịghị ime respect ka nwoke earn ya di na-alụ ya alụ mere ihe isi earn respect okay you can't earn what you have paid for okay what you have paid for automatically ọ kwesịrị ịwụ something wụ that na ọ ga-anọ ọ ga-anọ with you ị ghọtago ihe mere mba ghọta ihe mere gee ntị gee ntị ya wụrụ na mụ nwa wụ Chukwumerije mụọ nwa nwaanyị aga m azụ ya and azụgaha m ya ka ọ bịa lewe di ya anya n'isi chọwa mgbe di ya ga-enye mgbe di ya ga-akpọrọ ya isi ala tupu ya edetermine ya ọ ga-enye di ya respect azụrụ m ya ka o buru respect ahụ baa na marriage as far as o kpebiele na daddy mummy ihe a wụ onye m na-alove onye a wụ onye dị m mma automatically o mega asign na ọ baga na marriage ahụ irubere di ya isi mana however however ya wụrụ na di ya wụrụ onye ọjọọ megbuwe ya ya pụta ya buru respect ahụ pụta because the man edeserveghị ya mana azụghị m ya ka ọ baa di a before nwoke ahụ earn ya respect ọ ga-azụrụ nwunye ọ ga-azụrụ nwunye ya moto before nwoke earn respect ọ ga-akpọrọ nwunye isi n'ala mba ọwụhụ that way ka m ji azụ na m zụga nwa m nwaanyị ka o nwee respect ka o buru respect ahụ baa na marriage automatically as far as o kpebiele na onye a wụ onye ọ chọrọ ịlụ onye a wụ onye ọ nabatara ga-eme ihe isi ya nwanne I don't know if you get ị ghọtara angle m si abịa aghọtara m ihe ị na-ekwu sir yes yes anybody ọbụla gwara gị nwaanyị ọbụla gwara gị na before ya enye di ya respect na di ya ga-earn that respect nwaanyị ahụ wụ a dangerous woman yes nwaanyị ọbụla na-agwa gị that na before ya enye di ya asịkwaha m boyfriend I'm not talking about relationship before ya enye di ya respect na di ya ga-earn ya or nwoke ọbụla na-agwa gị na before ya enye nwunye ya respect na nwunye ya ga-ebu ụzọ earn the respect that person is a dangerous person because before gị lụọ di before gị lụọ di as nwaanyị a zụrụ azụ nwere sense ọwụghị okooko ọwụha agamevu ọwụghị hookup nwaanyị ọbụla shi from a responsible home before gị akpọrọ nwoke kpọkpute to your to your parents say this is somebody i want to call my husband it means that na i mego your necessary background check chọpụta na onye a wụ onye gị na ya ga-ebi ndụ onye a wụ onye gị na ya ga-ebi udo onye a wụ onye onye ị ga-asubmit to don't marry a man that you will not submit to meet onye wụ a top relationship counselor ọ ga-agwakwa gị okwu a ị wụrụ nwaanyị dị smart any man that you will not submit to don't marry marriage means a lot of things before gị lụọ nwa di ị sign gị dịrịla in your mind nabata na ihe a wụ onye i believeru na ị ga respect any man ị na-agaghị asubmit to don't marry that man that is the truth let's not beat around the bush nwanne gaa n'iru

odogwu ka m jụọ gị lastly many people mere mistake ị ma ihe mere eji enweghị divorce because of poverty so many ladies poverty na-eme nwaanyị ọ mahụ left and right poverty na-eme nwaanyị ya aga lụọ onye ọ na-aga asubmit and ọ ma na onye ahụ ọ lovehụ ya nwaanyị ọbụla dị very stable ya chịrị ịlụ di ọ na-alụ di based on ihe a wụ ihe m chọrọ and ihe a wụ ihe m ga-emenwu ana m agwa gị eziokwu but because of nwaanyị ọbụla nwaanyị ọbụla dị stable buildrule career ya build onwe ya dị well polished ya chịrị ịlụ di nwanne ọ na-alụ di anyhow ọ na-alụ di based on ihe ọ nabatara spirit ya mmụọ ya na everything anabatago ya mana poverty nwere ike ime nwaanyị ya ajumpụ baa na marriage ọ ma na onye ahụ ọ lovehụ ya and ya baa na that marriage onye ahụ ọ ga-enye onye ahụ respect because o jighị obi ya baa na that marriage nwanne gaa n'iru marriage anyị na-ekwu okwu respect a we need to be very objective kedu ihe respect anyị na-ekwu okwu ya respect anyị na-ekwu okwu ya that the woman ga-adị respectful lụọ onye ọ ga-erespect and before gị alụọ the man ị ga-amasị ha onye ga-erespect kedu ihe respect anyị na-ekwu okwu ya

enwere ụdịrị conversations na-aga na-enwe with other people you try to make it known that you are getting yourself ready for the institution of marriage kee ihe this very respect nwaanyị na na-respect a man even before ya lụọ the man alụọ a woman na-respect a man ọ ga-akpọrọ that man bịa zi mpa ya a woman na-respect a man ọ ga-akpọrọ that woman ọ ga-akpọrọ that man sepụrụ the man bịa zi mpa ya sị lekwa onye ọ chọrọ ịlụ that's one two nwoke na-respect gị ga-abịa n'ụlọ mpa gị bịa mechaa ihe niile isi gị a para mmanya panye gị bịa sekpuru ala nye the man ya aṅụọ before gị na ya gakwuru mpa gị agọzie unu abụọ ị respect kwa ya ị respecthị the man ga-echenji aha gị aha nna gị dosi ya buru aha the man tụkwasị la nke gị ị respecthịkwa the man ị respecthịkwa the man gị apackịa ngwongwo gị shigwe from edifice gị wụ well and, and beautifully furnished ebe before kwaba with this man ị respecthịkwa the man ọ wee na-ahụ that ihe anyị na-akpọ the respect even the so-called women na na-enwe that respect that mindset of respect for a man invariably they develop it when getting into marriage but the only thing anyị ga na-ekwuzi okwu ugbu a na this respect nọ in hierarchies

mgbe unu ka na-eme boyfriend and girlfriend when a woman gị na ya ga na-eme call things like kee otu i shi gawa ebe ahụ gwa m how did you go out with your friends last night you did not let me know bịa Nkechi a hụrụ gị ebe dị otu a kee ihe ị gara ebe a ha wụ akụkọ unu ka na-akọ mgbe ahụ ha wụ degree of respect you are trying to earn it that the woman will be under total submission to the grounds that to the last movement ọ bụla ọ mekere ọ ga na-agwa gị ya wụ a range of respect

respect respect anyị na-ekwu okwu ya nọ ọ nọ in different categories but now summary mụ wụ a woman na-erespect gị will not marry you ị nwere ike ị nwere ike doubt mụ you might doubt me asị m love asị m love asị m love it's not up to a woman to love it's for a man to love but a woman na-erespect gị will not marry you because by what our culture she has your marriage to be hapụ na anyị na-abịa mee hapụ na anyị na-abịa mee women ya dị as if eji anyị na-alụ ha ọ ha nwa ka anyị na-honour asị traditional wedding wedding all for the woman my brother anyị nọdị ọdụ rụọ maths the woman wụ onye na-ebutu onwe ya ala

ma ọ lọvụrụ gị ma ọ lọvụ gị for the fact na ọ bịara create a scenario before the whole world that ọ gị nwa bụ onye ọ na-aga ịdụ ka ịza ka ọ zawa onye ebe gị that is respect Chukwumerije I can ask you a question e nwere teacher gị na primary school maybe your math teacher ma ọ science teacher gị na-apịa gị apịa gị apịa gị jaja ị ma sị ya bata na class jụọ gị ajụjụ ị ga-asata further maths ahụ ọ jụrụ gị ị like ya but ya bịa na class ị na-agba ọsọ gaa nọdụ ọdụ n'oche ka ị na-agba ọsọ ị ga-agba ọsọ maka o ji apịpịa ya respect but ị like ya you no like am ị hụ ya on your way you go ị ga-eme ya aka tọrọ bịa ti in fact ọ as we now grew older as we now grew older ka anyị bidoro bịa matawa what these people were doing was to build us but ị like ya you no like am but maka aṅa ahụ o ji n'aka enwe ị ga-agba ọsọ gaa nọdị ọdụ ọdụ anyị ga anọdị ọdụ respect liking it to marriage it is not up to a woman to the man's duty is to love nwaanyị ị likere wụ onye ị ga-ịhụ the ihu ị like a woman you go love am to a large extent but if the woman's love language is respect ọ wụ gị ọ ga-asubmit normally im go respect you But categories of respect mere ya dị to an extent that a woman wey no love you, wey no respect you, a ga-alụ gị. Ka m jụọ gị ajụjụ. I used the word permission, sị ka m jụọ gị lastly. Nwoke chọrọ ịga pụọ gaa larịa anya bata. Ihe o ji nwunye ya, ọ wụ ị notifayiri nwunye ya na ọ na-apụ. Remember, ama enye gị three things. Ọ wụ ị notifayiri nwunye ya. ka ọ wụ ịtake permission to nwunye ya from nwunye ya ka ọ wụ imere nwunye ya explain na ọ na-apụ kee nke ị believeru wụ the best suit iji mee nwaanyị ahụ gosiri na nwoke a na-erespect nwunye ya ọ wụ ịnotify ya ka ọ wụ ịtake permission ka ọ wụ ị just mere ya explain

onye ịchaka wish ị ga-emepetụnụrụ anyị kamera dede okay ị na-ekwu that na ị ga-enotify nwunye gị nwanne m amịrị ọka abaala m n'ihe i kwu kwuwekwuwekwu ị ma i chebeghị ka m kwuchaa no i chebeghị ka m kwuchaa chukwumerije based on the institution of marriage if two have joined together to become one it means that e kee one ahụ into two a ga-enwe 0.5 0.5 yeah 50 50 no matter ma i nwere 2.8 billion na account gị ị nwere phd degree ewo ewo ewo ewo ibu anyị danda 1 to 12 of eh, one ancient kingdom once ị lụrụ nwaanyị anyị sị ka anyị rụọ maths wepụ bias aside nọdị ọdụ nọdị ọdụ ee eh? institution of marriage mere ya wụrụ that two persons have come together to become one anyị na-agụ ya na church a na-agụ ya na amaala unu abụọ awụzi onye a na onye a unu wụzi one so meaning that e nwee ihe mere a split ya one ahụ into two by my opinion wise the capacity to make decisions as as two individuals or 0.5 0.5 and on grounds of percentage 0.5 for 50 percent so 50 50 ị ma ihe a wụ ihe ndị be anyị na-achọghị ịnọdụ ọdụ rụọ maths ya check ya ọfụma ọfụma you can disagree with me if you are saying that ịgwa nwunye gị ihe a just ka ịgwa ya agwa ahụ ka ọ ghara dịkwa as if agwara m gị ka ị mara amara biko kwa jikerekwa echi nwunye gị lọpụtara ọrụ chọrọ ịga girls outing ọ pụtara n'ụzọ ha sị anyị nwere emergency meeting so so so place outing ya akpọọ gị hey babe biko eh, these people iti biko na ọ medara ọ medara mara eh, eh, babe anyị na-aga ebe dị otu a I'm just calling you to let you know biko ewekwela iwe ewekwe achọkwa m ịnụ ya mgbe ma na ahịa ewekwela iwe ewekwela iwe but ya wụrụ ma you will expect your wife to understand that ị ga-enwe some degree of worry inside you that by yawa ịkpọ gị gwa gị sị ebe dị otu a ha na-aplan aplan e nwere girls outing na one lounge ma one club or somewhere na ọ ga-eme gị adachi in fact ọ ga-ewute gị it will make you mad such that she won't even think about it then it is only reasonable and wise for you movement ahụ ị chọkwara ime give your wife that assurance by letting her know get her permission before gị agawa imekwa ya by m just gwa my wife ka ọ dị aware gị gawa you are suppressing her It is this our primordial mindset and mentality of subjugating women to unnecessary slavery. were this eh, marital column na eji na-agagharị were ya na-eso ụmụ nwaanyị ọkwa ị ka sokwa na that patriarchal system dowekwara anyị ebe o dowere anyị
ọkwa ihe dewere anyị ebe e dewere anyị onye ọbụla ị wụ realist I'm a realist anyị na-arụ maths together here ya wụrụ ugbu a enwekwa ebe ọbụla iche iche daụtọ ndaụtọ ụmụ ya ma nwunye gị gwa gị ugbu a therefore okay gị na ya nọ n'abalị ya sị gị echi ebe dị otu a ị ma ka girls outing ahụ ka ahụ e nwere otu o si adatụcha m na ntị anyị nwere girls outing girls outing married woman gbagotechara ya sị girls outing ebe dị otu a ehe part of girls outing ahụ bụ ndị ndị ọma highway ọ ndị friends ya na-akwa aga girls outing ya gwa gị anyị ga-aga girls outing ebe dị otu a gị nwa na onwe gị the first thing ga-abata gị n'uche onye nwe ebe nwunye m na-aga elee ndị ga-anọ ebe ahụ nwunye nwunye gị sị ọ chọrọ ịga girls trip ma ọ wụ ọ chọrọ ịga club with with her girlfriends ị ga-apermit
agaghị m apermit ya agaghị m I will be very honest agaghị m apermit ya why why why why ga-eji gagodere ebe ahụ awụmpa awụmpa because your safety adịghị guaranteed but echere m na ị sị ọ wụ ezigbo mmadụ onye wụ ezigbo mmadụ ọ na-eme ụdị merije merije lee eh, why why elee ihe ga-eme e before tinubu nwunye tinubu abịa before nwunye president anyị ka ha hapụ ịkpa before nwunye president anyị na-abịala eh, ụmụahịa the other day esendịele envoy bịagodere bịa study ebe ahụ nọrọ around lerucha anya with all the security apparatus niile o nwere but e nwere ndị ka esendere esend gara ebe ahụ gaa nọrọ on ground nweta security details of the environment before ya abịa wele ha ekwe eme ihe dị otu ahụ elee ekwe eme ihe dị otu a ọ wụ for insurance adịghị ama ama ọ wụ ya ọ wụ ya you can't love somebody without looking out for that person's safety and watching out for that person's uh, uh, uh, uh condition per time ị ga-anọdụ ọdụ gị just mepe anya sị ka m just hapụ onye a ka ọ gawa ebe dị otu a ebe ị makwa sị ụwa dị very very mysterious you as an individual e nwee nwoke nwunye ya tetara na-agwa ya sị ọ na-aga club ya sị ya baby gawa di gị sị gị gawa that man alikeghị gị nwoke ọ bụla nwunye ya mepere ọnụ gwa ya sị ya ọ na-aga club baby a na-aga ebe ọ wụ jikere ka mụ na gị gaa ọ wụ kpọta your friends ka m kpọta my friends let's go as family friends or whatever ya just ka m just gaa di gị asị ngwa no problem you can go you are not living with a husband you are living with the weapon fashioned against you 100 percent raised to the power infinity onye nye onye gị na ya bi awụghị di gị
okay okay nwanne um, thank you so much um, ị kwuru ọfụma um, chime chime achọrọ m ịnụtụ from you o oh. I think ka chime chime nọ ya um, chime welcome bro
chukwumerije uh, ekelere m gị ọfụma kelekwana mmadụ niile na-ele anya obi dị m mma ihe mere m mma wụ that na I'm seeing a generation I'm seeing a generation na-abịa na-aghọta that na na-aghọta the meaning of marriage do you understand just like our brother just kwuchaa okwu kịta do you understand now ị ma na we have said a lot and I pick some points n'ime ihe ndị ekwugasịrị ebe a you understand I'll be keeping down my point from ihe onye ọbụla kwuru you understand our brother weda ka something mgbe mgbe ọ na-ekwu okwu enwere ajụjụ ị jụrụ ya you get my point mgbe ị jụrụ ya ajụjụ ahụ ọ sị gị na nwoke mụ ibe ya and na na ọ bụ na nwoke ọbụla pụtara na this surface of the internet so that na na ọ dị faithful to his marriage na onye ahụ just na na ọ ọ na-akọ fallacy you understand so m chọọ mgbe o kwuru that thing i take a deep breath you know why did i do that well, because of because of sense of responsibility so many men na-enwero

every day they keep divorcing now but enwebe any person pụtara jụọ onwe ya and vital info question do right bụ gịnị ka a ga-eme ka ọ dị mma they always come in the internet the men rise against women the women rise against men now but i will put it to men mostly because i feel that 80 percent of what makes marriage comes from men do you understand it comes from men but because of we fail in that part the thing a na-emebi like our brother kwuchara okwu gwere ebe okwu dịrị okwu so that na next 50 years to come na nwere ka a ga enwezi ihe dịka such marriage ghọtago the world will ghasa but which we do not pray so because I seen a, f- a hope from some other people coming up now let me give this as example ị bịa na igbo ndị igbo general a na-eji ala igbo wee nye example amụọ mmadụ amụọ any young man because anyị nwa wụ ndị Igbo onye matara mere initiate of ịgba boy amụọ mmadụ mgbe gboo a nwere ka amụọ gị akpọga gị boy ghọta ebe m na-aga gị gaa boy study ya ka esi eme azụ ahịa maybe either four years or six years depending on otu isi gba boy na ihe ị na-amaster how to become successful in business you understand na ịbịa talk about ndị gụrụ school ga-ega ga gụọ a particular course for six years or how many years four years the business admin four years depending how many years ị gụrụ the course you understand ihe ị na-amaster wụ that course ga-aha ka ị dị successful na ime ya do you understand na but abịazie na marriage there is three space of things that make men but a na-eme abịazie na marriage enwe onye na-study on how to be successful in marriage enwe onye na-ajụ onwe ya what is marriage enwe onye na-anwe onwe ya na-ajụdo onwe ya how are we going to make it but ihe ụmụ nwoke dị mean oh, because of the light coming up from the woman's side they are no longer in a slavery part what do I mean by slavery part anyị dọghịzi onye chaka nwere live ọ nọ one particular day m nọ na-ege ya ntị a na-ajụ ya ajụjụ o kwuo okwu sị that na ihe ọ feel bụ that na mgbe gboo ị ga-enweta doctor ị ga-enweta pilot wụ nwaanyị ị ga-enweta ụmụ nwaanyị ha na-eme midwife ị ga-enweta all these people gụrụ akwụkwọ dị wise kịta na but because of education abịagwo the world are evolving the world are evolving we are having a powerful women rising in the society leading so many organizations now but this thing become a problem to so many men so many men achọ ka ụmụ nwaanyị nọrọ in that post because of they don't want them to be in that post it become a problem to marriage it become a problem to so many things now faithfulness is one of the first key of life if you are faithful in business if you are faithful in relationship in business ị ga-aga far ị dụ faithful na ihe ọwụna gị na mmadụ na-emekọ honesty na ihe ọwụna gị na mmadụ na-emekọ n'ụwa ị ga-aga far honesty is the key to success then honesty in marriage is what men have lost honesty in marriage. And when they see men who are honest in marriage, they call them a simp. Do you understand? Now, you cannot you cannot expect what you don't have. Men chọrọ faithfulness. Ha chọrọ nwaanyị dị sincere. Ha chọrọ nwaanyị dị faithful in the marriage. Nwaanyị na na-eje na outside. Nwaanyị na na-amachagharị ego other places. But ha ga-enyenwu such quality ha needịrị to another person. Ha ga-enyenwu ya to a woman. do you understand ha ga-enyenwu ya to a woman because of they cannot give it to woman na that sense of the reason ha nwere otu a ha shi amagharị from one place to one place them ịtrust mmadụ dị very difficult for them now enwe onye na-ebuild marriage before going into the marriage do you